Njaba kelee nụ.
Yeah. Amịrị kelezuo nụ. Oh. Onye sị na omenala agaghị adị. Ya were nke nkata kuru mmiri. Ya ma were ihe ọ chọrọ. Ihe anyị na-eme anyị anaghị agọ mmụọ. Anyị na-efe Chukwu, anyị na-akụziri ụmụ anyị ihe ha ji ebi ndụ. ihe anyị na-ezi ha ụzọ ha ga-eji baara onwe ha uru baara obodo uru baara ezinụlọ ha uru n'ụbọchị taa ọ ka mma na onye ọbụla ghọtara ihe anyị na-eme ejije ka anyị na-eji ịkụzi akụziri ụmụ anyị otu ahụ ihe a kwuru n'ime ụlọ akwụkwọ dị na otu esi eme ya n'ezi ọ bụrụ na ha na-etozi ha ga-aghọta kpọmkwem ihe ahụ anyị mere taa ọ dị ka nga a na-akọ akụkọ ifo mgbe o ruzie nwata hụ ihe eji akọ akụkọ ifo na ihe mmụta dị na ya anyị ga-echi ndị a echichi sọsọ na St. Gregory ọ wụghị n'ime obodo a họpụtara ha ụmụaka ibe ha pịrị aka họta ha n'ime ụlọ agụmagụ ha malite na ndị nke nọ afọ nke mbụ ruo afọ nke ise ọ wụ ụmụaka ibe ha dere anya sị na echichi nwere onye o kwesịrị ga-anọchite anya ha ọ bụrụ na a bịa gbakọ ihe eji akpa nkata maka ọdịnala n'ụlọ akwụkwọ anyị ya bụ ndị JS1 to JS3 to SS1 ha ga-enwe ndị woo ndị ga-anọchi eze na ndị ga-anọchi igwe prịns ụmụ ụmụ igwe ha wụkwa ndị ga na-esonye na mgbe ọbụla igwe kpọ oku na sengrege ọ wụzi ndị ss2 ga-awụ igwe igwe nke a na-eme igwe St. Gregory sọsọ ọ wụkwaghị na amịrị E dethrone na igwe nụ. Ehe, mba e dethrone na igwe amịrị sọsọ na St. Gregory ka igwe ọra chiri taa ga-achị Yes.
lọlọ ọra chiri taa n'ime St. Gregory ka ọ na-achị Ọ wanụ na a ka nọ ha n'akwụkwọ anaghị ebikọ nụ. ebe ụmụ akwụkwọ ibe ya nọ ka ọ na-achị ọ naghị achị ndị oru ọ naghị achị ndị ọsụ ọ naghị achị ndị isu ọ naghị achị ndị njaba ihe ọ na-achị wụ ndị St. Gregory Amịrị mana ọ bụ ihe anyị sị ha mee ka ha na-eme anyị na-agbaziri ha olu so na-egbughị oge ọbụla ụmụaka ndị a ndị Igbo si ugo gbuzuo ya achake and onye a na-ekiri ekiri anaghị ekpo ntụ ha na-anọchite anya ibe ha n'ọgbakọ ha ma ama ihe dịrị ha ga-eme e nwere nkwa ha kwegoro bụ otu ha ga-esi na-eso iwu ụlọ akwụkwọ otu ha ga-esi na-eso ihe gbasara omenala otu ha ga-esi na-eso ntụziaka ndị nkụzi na-enye ha ha abụrụgo ndị nze na ọzọ ha ga na-eze ihe ọjọọ na-azọkwa ndị mmadụ na ihe ọjọọ nwere ike ime ha n'ime klaasị ha n'atụfu mgbe anyị ga-amalite n'onye nke m ikpeazụ na JSS1 ọ bụrụ na m mechaa nke nwoke ụfọdụ nkụzi anyị na-esokwa ahazi ihe omenala n'ụlọ akwụkwọ anyị ga-enye aka nyawa ụmụ nwanyị mgba olu na ihe eji achọ ha mma eji anọchite anya ndị klaasị ha ụlọ akwụkwọ anyị nwere nwoke na nwaanyị na ya. So, onye mbụ a na-akpọlite na JS1 ya bịa nso esimbe
sekpuru ala ikpere ala nwa ewu ji aṅụ nne ya ara kụọnụ ya aka na ọ dịrọ easy yes

Prince Esimbe Kosisochukwu mama ya ọ nọkwa here nne ya na-echewe ozugbo jewe ejewe eji achọ ya mma
ile mgbe ngiri mere ọ bụ ihe a ga na-eme gị obi ụtọ mgbe ọbụla i chetara na gị ma na e nwere ọkwa etinyere gị a na-agbanyekwa gị mgba aka iji chọọ gị mma dịka chi gị si chọọ gị mma na aka anyị agala ihe esuru a na-enye gị akụpe ị ga na-eji na-ekubata ihe ọma na-ekupụ ihe ọjọọ ọ dị fada anyị iwe onye mmemme o doro gị anya yes aka abachana ya olu baa ya aka ọzi isi wọchị Onye ahụ gị ị ga-ama na ị ga-achake ma ọ wụ ugo gbuzuo ya achake kụọnụ ya aka nụ kụọnụ ya aka nụ ị ga-akwụrụ n'eziokwu n'ebe ụmụ klaasị gị nọ na-agwa ha nke bụ eziokwu atụkwara ha asị gbaa mbọ hụ na ị na-edu ha na ụzọ kwụ ọtọ gwazie ya aha echichi ya ya bụ taa dịka prince na js1 anyị na-agbanye ya aha Prince Omekannaya one of St. Gregory College. Toonụ ya Prince Omekannaya one of St. Gregory College. Prince Omekannaya one of Gregory College. Uh, let's appreciate him. Let's appreciate him. Chọọrọnụ ya something o kwesịrị. Ọ nwa nwa nwa eze wụ eze. Nwa eze wụ eze. A ga-akpọlite princess nọ na JSS1.

Symbol iji awụ ezigbo nwa nye klas nye famili gị nye obodo gị. Emem kụwanụ ya aka na ọ dịghị easy ụdị aka a na-akụ dịkwa aka ha e biko nụnụ mama ya abịala mama Chinaza Chinaza Akụnna ya mama ana m agbanye gị princess mgbaaka a ka i zere ihe ọjọọ niile nke na-eme n'ime skuulu niile ị ga-aga na ndụ gị na nke na-eme n'ụwa niile o nwekwara ndị ọzọ ma Chinaza nga a dịdị Ha? o nwekwara ndị ọzọ madị Chinaza nga a dịdị ọ wụ sọọsọ nne ya na nna ya ka ụnụ hapụrụ o nwekwara ndị ọzọ na-eme princess appreciate Chinaza ana m ekpunye gị okpu ndị princess a ka ị mara na ị wụ enyo nye ndị princess ndị ọzọ ka a na-ekpunye gị ihe a ị ga-ezere ihe ọjọọ niile wụrụ ugo n'ezinụlọ gị Kụwanụ ya aka na ọ dịghị easy.

ụbọchị taa ọ wụhụ ịma mmadụ ka e ji mee ya ọ wụ ụmụ klaasị ya sị na echichi nwe onye o kwesịrị ụmụ akwụkwọ ibe ya sị na echichi kwesịrị ya ya bụ anyị na-echi ya ya bụ ikikere e nyere m dịka onye nlekọta na nchịkọta ụlọ akwụkwọ esetiela ha ji na-anabata nhọpụta nke ụmụ akwụkwọ ibe gị na ị ga-abụ igwe na St. Gregory
igwe toonụ ya igwe
ya bụ e ji mgbaolu a na-achọ gị mma ị na-ezitere gị igwe ọkpọ ahụ dị ugwu Chineke nyere gị ị ga-ahụ ị ga na-achake mgbe ọbụla e biko ka ndị mmadụ nwee ebe ha ga-esitụ afụta ụzọ
a na-agbanye gị mgbaaka ịgwa gị na aka igwe bụ aka ngozi aka igwe bụ aka na-ewetara mmepe na ọganihu ị gaghị eji aka gị eme ihe arụ ị gaghị eji ya aga ije ọjọọ ị gaghị eji ya abụ mmadụ ọnụ ị ga na-eji ya na-agọzi ndị ị na-achị igwe St. Gregory anyị na-enye gị akụpe ị ga-eji na-ekubata ihe ọma sọsọ ihe ọma na-ekupụ ihe ọjọọ o nwee ihe ọjọọ ọbụla chọrọ ịbịa na St. Gregory gị were akụpe kupụ ya ma ihe ọbụla bụ ihe ọma ji ya na-ekubatara anyị ma ndị ga-enye anyị scholarship ma ndị ga-arụ hostel ma ndị ga-arụ classrooms na ndị ga-ebutere anyị kọmputa na-ekubata ya ọ bụ ihe anyị jiri akụpe na-eme Ana m Ọ bụ agụ. mkpọ igwe ị ga na-eji ya gbaa mbọ hụ na enweghị ihe ọbụla wụ mkpọbi ụkwụ ga-anọchiri gị n'ụzọ ọrụ gị ị ga-eji ya na-ezere ihe ọjọọ ọbụla nke ma nke ndị iro ma ndị mmadụ tụsara gị n'ụzọ ọ bụ ihe ị ga na-eji mkpọ na-eme ejikwala ya achọ okwu ejikwala ya akụkpọ mmadụ isi ọ bụ ihe eji abịa ịta
o ruole mgbe ụsụ ji ewe iri Ana m ekpu gị okpu igwe ịgwa gị ihe ngwụ principal ọwụ ụmụ igwe St. Gregory dịka igwe mbụ anyị nwere na St. Gregory Igwe. gụnyere ụlọ akwụkwọ anyị ọ ga-ewetara anyị ihe ọma wetara anyị mmepe wetara anyị ọganihu wetakwara ezinụlọ gị nsọpụrụ na ugwu

anyị na-ekpunye gị okpu ugo eze St. Gregory iji gosi na ị bụ ugo St. Gregory agwa gị ga-ebutere anyị more population agwa gị ga-eme ka ụwa niile nụ aha St. Gregory's College Lọlọ gwa anyị aha eze Lọlọ Ọjịugo Lọlọ Ọjị Ọjịugo St. Gregory's College mgbe ya ọ nọkwa nga a? abịa ya ọ nọkwa nga a? Ehe, a- e- ekitiele ya ọfụma akpọla o yi n'ụkwụ ka ọ kọịkọị

bịa ụmụaka lachie n'azụ ndị ọzọ kwadobe ndị ọzọ kwadobe a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe